assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah timuyamike allah subhanahu tabaraka wataala uh, mayi ndi abambo mmawa uno lero pa 11 january 2025 ndabwera ndi uthenga okhumudwa komanso ndili okhuzika pa zomwe zikuchitika mdziko lathu la malawi pansi pa ulamuliro wa abusa alazaro chakwera ndisanapereka uthenga umene ndili nawo ndimafuna ndipemphe amalawi anzanga azipembedzo zosiyanasiyana komanso anthu amene sali pa chipembedzo koma iwo nkumayitanidwa kuti ndi mmalawi kunena kwakuti tisazayerekeze kusankha mbusa shekhe profeti kaya mlaliki wanji nkunsankha ndikumpasa umpando wa upresident mistake imeneyo tisazabwerezenso izizi ndayang'ana mbuyo nthawi ya yona imene mulungu anamtuma mu dera lina kuti akagwire ntchito ya mulungu iye anaganiza zothawako koma mulungu anachitisa chokwera chimene iye anakwera pa nyanja kufuna kumira cholinga amene uja abwerere kumalo kwake kumene mulungu anamutuma Ndipo mapeto maere atachitika, zinapezeka kuti Yona ali woyenera kuti aponyedwe pa nyanja kuti anthu apulumuke. Uthenga wanga ndionena kuti pa 16 September mu chaka chinocho tiyeni Yona uyu amene tili naye ife lero iyi tikamponye mu nyanja kuti mavuto amene tili nawo mavuto amenewa athe. Abale anga, taonani dziko limene ifeyo tikukhala chitetezo kulibe pamene achitetezo ayamba kuombera anthu muziwe kuti dziko lasokonekera pamene achitetezo ayamba kufuna kumapha anthu ma citizens ndiye kuti dziko limenelo lasokonekera pamene achitetezo akuteteza zigawenga muziwe kuti dziko limenelo lasokonekera mayi yolamu kodi aja azikwanje mmati mwayamba kuwagwira aja ali kuti izi zikutidabwitsa chifukwa chonena kuti polisi ikangogwira munthu pasanapite 2 hours 1 hour 30 minutes zikupezeka kuti dziko lonse laziwa kunena kuti cheuchene agwidwa tsono azikwanje aja mpaka na lero maina awo sakutuluka ali kuti nanga mukuwasunga polisi yake iti nanga masiku akupitirira kwambiri mabelo ngati mwapasa mabelo munapasira mabelo mapolisi yake ati kodi mukuwasunga anthuwo osayimba milandu achakwera kunama ndiye zosayamba anapita ku nsanje uko kukayima pa njanji kukajambulitsa kumeneko akuti nkhani ya mafuta yatha mdziko la malawi lero mafuta ali kuti anthu mizeremizere kuchokera kumpoto mpaka na ku nsanje uko anthu akugona pa malo ogulira mafuta mbusa onama kwambiri mbusa wopanda chilungamo mbusa osatsata chilungamo ndi chiweruzo anali kuthamanga mbusa ameneyi ndi kumawauza anthu kunena kwa kuti fetereza azagula 4000 kanthu kena lero ali pa 130 mafuta ophikira lero ndalama zingati sopo ali ndalama zingati chakudya chimene anthu amagula 8000 pano anthu akugula 70000 50 kg ndi kumabwera ndi mwano pamene popo nkuwauza anthu kunena kwakuti agulise chimanga matumba awiri akagule fetereza chimanga achitenga kuti anthu akudya chitedze lero mbusa ameneyi ndikumabwera nkumagwada kunena kuti mundipasenso 5 years ina akufuna anthu apange chani amalawi anzanga mulungutu ndi woopsa anawononga sodomu and gomora ndipo anawononganso ndi anthu abwino amene komanso ochimwa amene amachimwa lero pano tili ndi chitsanzo chimene chachitika ku america kuli dera lina limatchedwa california mulungu waononga chifukwa chani anthu amene aja amathandizira kochuluka kwambiri kuwathandiza maisraeli kuti aziononga mapalestina lero mulungu moto wauyasa yekha chifukwa iye ali ndi angelo ake amphamvu dziko la malawi lili pa chiopsezo tili ndi mantha kuti titha kuonongeka chifukwa cha yona uyu amene tili naye amene anakavotera kunena kuti anthu amene aja mapalestina azionongedwa ndi maisraeli mulungu atha kutiwononga chifukwa cha yona ameneyi mwachangu mwamachawi abale anga tiyeni yona uyu timponyere m'madzi pa 16 asatibweretsere mavuto dziko la malawi lero tikuona njala tikuona zivomezi zosiyanasiyana chifukwa cha yona ameneyi kusiya ntchito imene mulungu anamutuma ndi kukalowerera kuti iyeyo aziba makobiri pa chifukwa chimenechi funso langa ndilonena kuti jessie kabwila inalipo nthawi imene munayankha mafunso kunena kwakuti azikwanje aja amazitetezera mabizinesi awo mtawuni kodi amene awomberedwa dzulo mayi aja apolisi amazitetezera malonda tidikira mwachidwi kuti timve kuchokera kwa malawi congress party a jessie kabwila mutiuze bwino kunena kuti amene awombera mayiwa ndi amalonda a mzinda wa lilongwe yona uyu tiyeni abale anga